Lero tati tiyambe ulendo ophunzira ndi kumvetsetsa za nthenda ya shuga kapena kuti diabetes pa chizungu. Sabata yatha tinaphunzira za zakudya zopatsa mphamvu, ma carbohydrates, achina nsima, mpunga, chinangwa, spaghetti, bread. Tinaphunziranso kuti zakudya zimenezi zikagayidwagayidwa, thupi lathu limazisungunula kukhala glucose, yemwe ndi mtundu wa shuga. Glucose ameneyu ndi amene thupi lathu limagwiritsira ntchito ngati fuel, kupuma, kuganiza, kuyenda ndi zina zotero. Phunziro limeneli ndiliika m'makomenti kwa anthu amene mukutijoina kumene. Tsono tiyeni timvetsetse mmene nthenda ya shuga imayambira. Tadya phala lathu la mpunga, mwachitsanzo. Thupi lathu lagayagaya mpunga uja wasanduka glucose. Amene mmatsatira page ino, mukudziwa zokuti ntchito ina ya magazi athu ndi ya mtengatenga ndi mtokoma, kunyamula zakudya zomwe tadya kaya mankhwala omwe tamwa kupititsa komwe akufunikira iwo. Glucose ameneyi sakuyenera kukhala m'magazi yayi. Magazi changokhala chotengera chabe. Ndipo komwe glucose ameneyi akupita ndi kuma body cells kapena kuti anyamata a mthupi lathu, njerwa zomwe zimamanga thupi lathu. Koma glucose kuti apite mu anyamata m'ma cells m'menemu amafunikira kiyi wake. Sangangolowa yayi. ndiye tikadya mpunga wathu uja wasanduka glucose walowa m'magazi thupi lathu limati oh mwalowatu glucose tikufunika makiyi ziseko ziseguke anyamata athandizike ndiyeno kapamba wathu anthu ena amanena kuti ndulu koma pa chizungu ndi pancreas amene amapanga mankhwala a mthupi dzina lake insulin, yemweno amakhala ngati makiyi otsegulira zitseko za anyamata zija kuti glucose uja alowe apite mu anyamata muja kapena kuti ma body cells. Imani ndikupatseni chitsanzo china kapena ganize ngati kundende kuli chikolido chachikulu nde mbalimbalimu mukhale ma room ma room a akaidi aliyense amakhalamo yekhayekha. nde mkolido muja ziyenda zakudya kuti akugawa zakudya eti lunch koma zokudya zija sizingamalowe zokha iyayi m'maselo mwa akaidi muja zikufunika ki kuti atsegule chiseko zakudya zija zilowe mkaidi uja adye ki ameneyi ndi insulin zakudya zija ndi glucose kolido ija ni misempha yathu ya magazi kupanda ki insulin zokudya zija zizingoyenda yenda mkolido muja m'misempha mwathu mwa magazi muja osapita komwe zikufunika m'maselo muja. Mu nthenda ya shuga, ndondomeko imeneyi yotsegulirana makiyi kuti chakudya chilowe m'maselo imasokonekera. Pali mitundu ingapo ya nthenda ya shuga kapena kuti diabetes, koma ine ndikuwuzani mitundu iwiri. Mtundu woyamba wa shuga kapena kuti type 1 diabetes, anthu ena chibadwa chawo amakanika kupanga makiyi osegulira maselo aja kuti zakudya zija zilowe amakanika kupanga insulin kutanthauza zokuti nthawi ina iliyonse akadya amayenera kuzibaya insulin makiyi kuti glucose chakudya chawo chisamangoyendayenda m'magazi koma chipite m'maselo mwa nyamata a m'thupi komwe akufunikira. Chifukwa chokuti ndi chibadwa, mtundu wa shuga umenewu timaona ndithu anthu aja kuyambira ali ana. Ndiye pali mtundu wachiwiri, type 2 diabetes, yemwe anthu ambiri tili naye pa chiopsezo. Tisanapitirire, ngati mukuonera vidiyo yathuyi koma simatipanga follow, chonde tipangeni follow. Imene ndi njira imodzi yotisapota kuti tipitirire kukupatsani mavidiyo a quality. Thupi lathu limatha kupanga bwinobwino insulin koma paja timalowetsa makiyi kuti titsegule paja pachita dzimbiri kiyi uja akungotembenuka sakutsegulanso iyayi thupi lathu lija limafaka insulin kupanga insulin kupanga insulin koma ziseko za maselo zija nkhaberayi kutseguka kapamba uja amazatopaso kuti topi nkusiya kupanga makiyi insulin uja eno glucose zakudya dadya zija zimangoyendayendano m'magazi nkana amati ee awapeza ndi shuga wambiri m'magazi mwawo ya chifukwa choti shuga uja sayenera kukhala yi m'magazi magazi ndi chotengera chabe Nchinkana ngati shuga akupezeka m'magazi ndiye kuti pali vuto. Pakhalekhale glucose kapena shuga uja akakhalitsa akuyendayenda m'magazi mwathu amayamba kutipatsa mavuto. Maso athu amatha kusiya kuona, impsyo zathu zimatha kunokoka, misempha yathu ya magazi imatha kumangosupuka, kumangoonongeka. Nerves, misempha yathu yokhudza ndi ubongo, nayonso imatha kuwonongeka, kumangokhala ndi dzanzi. Anthu ambiri ndipo mwakhala mukundifunsa za dzanzi mwina mukayezese shuga ena chida cha abambo nde tinakamba kale chimathaso osamadzuka bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi la who likuyerekeza kuti kupitirira half theka la anthu omwe ali ndi nthenda imeneyi sakudziwa komwe africa muno sindifuna mukhale inu pa peji ino timati Kudziwa ndi mphamvu. Pali kugwirizana kwanji kwa kunenepa ndi nthenda ya shuga? Tingadziwe bwanji kuti tili pa chiopsezo cha nthenda ya shuga? Dzakhaleni pompo mawa. Zikomo kwambiri. Mwakoma nonse.